Una manifestatzione pro pedire chi s'Arst ponzat a disponimentu de sos istudentes pendolares de sos istitutos superiores de Nùgoro e de sa provìncia su tantu zustu de postales chi lis permitat de biazare in gràssia 'e Deus chentza deper gherrare pro àere unu postu a si sèdere, ma fintzas oràrios chi pichen in cussidèru sos oràrios de sas letziones. Sa protesta est istada maniata custu manzanu in Nùgoro dae sos istudentes pendolares chi s'ant dau apuntamentu in dennantis de s'istatzione de s'Arst de Viale Sardigna e dae cue sunt mòghios cara a sa prefetura. Una manifestatzione chi sichit a sas protestas de sas dies coladas cando pro una paja de oras sos istudentes ant blocadu sos cantzellos de s'istatzione impedinde a sos postales de essire. Custu manzanu, arribbaos in prefetura, una delegatzione de istudentes est istada ritzìvia dae su prefeto Giovanni Meloni, a su cale l'ana espricau sos problemas chi los ana custrintos a manifestare. A costazu de sos istudentes, fintzas una paja de sìndicos e sos babbos e sas mamas, pro si fàghere ascurtare dae sas istitutziones. Su de àere trasportos chi funtzionan a oràrios in gràssia 'e Deus cheret nàrrere a bestire ànimu a sos istudentes pro sichire a istudiare, ca sa Sardigna, tocat de lu mentovare, est una de sas primas regiones in Itàlia pro sa dispersione iscolàstica. Est totu prontu in Nùgoro pro s'editzione duamiza e batòrdichi de Mastros in Nùgoro, in s'àmbitu de sa manifestatzione Autunnu in Barbàgia promòvia dae s'Aspen de Nùgoro. Una manifestatzione chi pertocat a bintioto biddas de sa Barbàgia e chi est semper prus apretziata non petzi dae sos sardos ma fintzas dae sos biazadores chi arribban dae fora pro si godire unu fine 'e chida ispantosu chi aunit cultura, istoria e enogastronomia. S'apuntamentu nugoresu at a comintzare chenàpura chin s'inauguratzione de sas mustras, s'apertura de sas domos istoricas nugoresas e de sas espositziones. Su programma cumpletu est istau presentau custu manzanu in d'una cunferèntzia istampa in Munitzìpiu, presentes su vice-sìndicu e assessore a sa cultura Leonardo Moro, su presidente de sa Càmera de Cummèrciu Agostino Cicalò, sos rapresentantes de unos cantos assòtzios chi picant parte a Mastros. In su duamiza e batòrdichi sos partecipantes an a èssere belle duchentos. S'assessore Moro at nau chi at s'ispera chi andet menzus de s'annu passau puru. S'amministratzione at a apèrrere sas domos istòricas suas e sos locos ue si podet espònnere pro permìtere a sos assòtzios de presentare sos traballos issoro. Un'eventu a manera particulare est isetau meda, su Cojubiu Nugoresu, dumìnica, a incuru de Gli Amici del Folklore e de sos Canarjos. Su sero, totu sos coros nugoresos an a fàghere sa serenada in domo de s'isposa. Su presidente Cicalò at faveddau de s'importàntzia de su circuitu Autunnu in Barbàgia pro promòvere su territòriu e sos nùmeros sun dande resone a custu progetu chi oramai est sempre prus apretziau in s'èstero puru. Cras, in Commissione Consiliare Urbanistica, aprodat su desinu de leze numeru chentu trinta, elaborau dae sa Giunta Regionale pro riformare sas legislatziones in materia edilizia. Una norma chi diat deper sarvare carchi cosa de su pianu pro sa domo in iscadèntzia su bintinove de custu mese. Sos assòtzios datoriales, sos sindacaos e sas opositziones de centru-destra sun de una paja 'e meses apretande sa Giunta Pigliaru pro àere una pròroga, sa 'e bàtoro, pro unu provedimentu chi est cunsiderau de importu mannu pro su cumpartu edilìtziu. Custu manzanu in Casteddu in s'ìnteri de una cunferèntzia istampa, Ance, CNA, Confartigianao, Aniem e Legacoop chin sa Filca Cisl, Feneal UIL e Fillea-CGIL an presentau sas propostas issoro a sa Giunta. Pedint règulas craras e sicuras pro s'edilìtzia e s'urbanìstica e unas cantas modìficas a su desinu de leze. Nde mentovamus calicunu, ampliamentu de sos volùmenes prevìdios dae su pianu pro sa domo betzu, a manera particulare permìtere s'ampliamentu de s'oferta turìstica finas a intro su lìmite de sos trechentos metros dae sa costa. Ma pedint finas aumentu de sas volumetrias in zona A, in centru istòricu, Semplificatzione de sa burocratzia e possibilidade de mudare sa destinatzione de impreu pro sas domos. Ant pediu in prus de superare sos vìnculos de su pianu paesagìsticu regionale mantenende s'istrumentu de sa pianificatzione territoriale istratègica. Su presidente regionale de s'Ance, Maurizio De Pascale, presentande sas propostas, at nau chi non cherent pedire s'impreu de àteru terrinu ca mancu b'at dimanda. Semus arribbaos a una làcana, a un'ala b'est su trèmene, a s'àtera, sa luche, mancari fiaca, de sa ripresa chi at bisonzu chi torret a partire su setore. Non pedimus sa pròroga de su pianu pro sa domo, at concruiu De Pascale, ma pedimus de assecurare continuidade de atzione amministrativa. Die de protesta solidale pro sos traballadores de Meridiana. Suta sa turre faru de s'aeroportu Costa Smeralda, diventada oramai sìmbulu de sa protesta a trintachimbe metros de artària, est arribada una delegatzione de una chimbantina de operajos de Alcoa de Portovesme. Semus inoche non pro solidariedade ebbia, ma pro fagher un'appellu a sa polìtica, at nau Rino Barca de sa FIM-CISL. Sas istitutziones si depen dispònnere e dare ite fàghere pro isblocare su pore de vertèntzias apertas, dae su capu 'e susu a su capu 'e josso de sa Sardigna. Sunu medas sas impresas che a Meridiana chi sunu patinde e chi sun isetande sas rispostas de sa polìtica, àsiu nd'ana, A pustis de bintisete dies de protesta, su pilota Andrea Mascia at dadu su benevènniu a su grupu de operajos. Moghet dae inoche una precadoria disisperada a sas istitutziones, at nadu Mascia, chi dae duas dies est solu in cùcuru de sa turre, a pustis de s'abandonu de su collega assistente de volu Alessandro Santocchini. Sas peleas chi semus patinde finas a como sunu suta controllu, ma non s'ischit ite bi podet capitare. Cando si perdene mizas de postos de traballu, sas istitutziones an su dovere de cumprendere chi depen intervennere. Cras in Olbia at a sichire sa tratativa intre sas organizatziones sindacales e sa diretzione de sa cumpannia aèrea. S'at a fàghere un'adòbiu pro faveddare de sos esùberos de Meridiana Maintenance, mentres mèrcuris su dòichi at a tocare a Meridiana Fly. Su Nùgoro at torra vintu a pustis de unu mese e mesu, unu bàtoro a tres chin s'Isola Liri, fatu cando oramai su Nùgoro fit acunnortadu a su 'e bator pareggios in fila a pare. Imbetzes a s'ùrtimu mamentu est arribada sa rete pro rigore de Roberto Cappai chi at regaladu sa prima bìnchida in trasfertas, sa 'e tres de s'istajone. A pustis de custa partia su Nùgoro como at batòrdighi puntos in classìfica, pari puntos chin s'Olbia. Su Nùgoro in sa partia chin s'Isola Liri fit semper in vantàgiu, ma pro duas bortas azomai non perdiat totu. Toto Cucuzza e Roberto Cappai ana fatu una dopieta per omine. Sos Nugoresos sunu colados in vantàgiu a su primu minutu chin Cucuzza chi at torradu a sinzare a pustis de sete minutos. Sa partia pariat totu infalada pro sos omines allenados dae Guglielmo Bacci. Imbetzes a su 'e trentachimbe minutos Carlini at provadu a iscontzare sos jocos ma Cappai at sinzadu su tres a unu chi pariat de aere firmadu sa balentia de sos rivales. Ma sos meres de domo, semper chin Carlini, sinzan a pustis de bator minutos in su segundu tempus. Torran a bi creder duncas e sinzan su pareggiu a su 'e barantatres minutos chin Cirelli. Pro su Nugoro pariat sicuru un'ateru pareggiu, arribbau a pustis de aere jocadu bene pro totu sos novanta minutos. Imbetzes, in sos ùrtimos minutos, at bocau s'atza e prima at picau unu palu chin fadda e a tempus iscàdiu at agatau sa rete de su bator a tres chin unu rigore pro aterramentu de Bianchi. Como s'ispera est chi sos tres puntos apan bestiu ànimu a s'iscuadra e chi de commissusu diat frutos de profetu moghende dae sa partia chin s'Olbia custu fine chida.